Díobh, a pháistí, How are ye on this Céadaoin, ar an gCéadaoin seo, on this Wednesday, an dáta inniu, is an fichiú lá de mhí Bealtaine, dhá mhíle is a fiche, so, the twentieth of May. So, the year is flying. I hope you're all well, and the week is flying too. So, inniu, we're gonna start ceacht nua, a new lesson, a new.

OK, so, téigí, go, go dtí leathanach 108 and I'll tell you what I want us to do. So, away linn, off we go, let's hear what they have to say in ár nAbair Liom.
Tubaistí nádúrtha. Seo léarscáil den domhan. So, léarscáil, this is a map of the domhan, the world. Léarscáil den domhan.

Bogadh tobann sa talamh is ea crith talún. Tharla crith talún mór i Nepal i 2015. Fuair níos mó ná 8,000 duine bás. So tharla, a big, crith talún, a earthquake happened in Nepal in 2015, 2015. So in aice le Mount Everest, close to Mount Everest. So that's on the edge of plates. And fuair níos mó ná, more than eight thousand people, fuair siad bás. so a lot of daoine, fuair 8,000 duine bás.
Taispeánann an dath corcra áiteanna a dtarlaíonn hairicíní go minic. So an dath corcra, the purple here shows places where hairicíní take place, hurricanes, not Harry Kane, but hairicín, hurricanes. And luckily none near Ireland, a lot around the Gulf of Mexico there, Florida and that, a lot in the.

So just north and south of the equator tarlaíonn hairicíní which are stoirm mór, big storms. Bhuail hairicín uafásach na Stáit Aontaithe i dhá mhíle is a cúig. Tugadh Hairicín Katrina air. Yeah, so one of the biggest hairicíní ever was Hairicín Katrina i dhá mhíle is a cúig i Meiriceá, around New Orleans there in America. Ok, so a lán, fuair a lán daoine bás, a lot of people died agus chaill a lán daoine a dtithe, a lot of people lost their houses too. Ok, na Stáit Aontaithe is Meiriceá, America. Is súnámaithe iad na spotaí dearga.
So, féach ar na spotaí dearga, red spots, tsunamis, ok, which we know are tidal waves and as you can see, obviously, they all happen on the coastline. Sraith tonnta ollmhóra is ea súnámaí. So, sraith tonnta, big waves, sraith tonnta.
San Áis a tharlaíonn formhór na súnámaithe. So, formhór, most of them happen san Áis, in Asia, ok. Tharla súnámaí ollmhór san Indinéis i 2004.
2004 an tsunami is cáiliúla the most famous in Indonesia ok it was an absolute disaster thousands and thousands died and lost their lives and homes. fuair níos mó ná dhá chéad tríocha míle duine bás. 230,000 people fuair siad bás. Taispeánann na spotaí oráiste áiteanna a dtarlaíonn dóiteáin foraoise go minic. So, na spotaí oráiste we have dóiteáin foraoise So, we have fires, wildfires, ok, and tharlaíonn siad timpeall na domhaine, they happen timpeall an domhain, em, except, really, Éire, luckily again, and Greenland. Ok, I wonder what Greenland and Éire have in common, yeah, so níl sé tirim, it's not dry, agus níl sé ró-the, it's not too hot. So it needs to be an-thirim agus an-te for, em, dóiteán foraoise to happen. a lán i Meiriceá Theas, South America, a lán san Afraic agus a lán san Astráil as well mar tá sé an-te agus tirim san Astráil.
Tarlaíonn formhór na ndóiteán foraoise in áiteanna teo tirime. Tharla dóiteán mór foraoise i gCeanada i 2016. big dóiteán foraoise. Scriosadh os cionn. so it just cut off there but scriosadh os cionn scrios is the verb to destroy, like a scriosán is a rubber, so scriosadh os cionn more than two thousand four hundred foirgneamh, I think we had foirgneamh earlier in the year, mar shampla teach nó scoil nó oifig, so buildings, foirgneamh, níos mó ná dhá mhíle is ceithre chéad foirgneamh, two thousand four hundred. Ok, so that's our tubaistí nádúrtha. Now, if we go on, ok, so here we have an focloir. Let's see how we get on. So, what do they ask us? First one. Dóiteán foraoise. Dóiteán foraoise.
Can you remember what that is? Yep, correct. Wildfire. Yay. Go on, Mr. An Áise. An Áise.
So, what continent do you think An Áise is? If you look over here, An Áise, Asia, so cá bhfuil sé? It is... Boom.
Crith talún. Crith talún.
Talún is earth, crith is to shake, so yeah, we have it, what is it? Earthquake, so which one are we? An ceann seo. I'm flying, guys, I'm flying.
An Astráil. An Astráil, ceann éasca, an Astráil is down here. An Astráil. Jeepers, I'm flying. Meiriceá Thuaidh.
Meiriceá Thuaidh, so we've two Meiriceás, Meiriceá Thuaidh agus Meiriceá Theas. and would hear a lot about Tuaisceart na hÉireann which is the North of Ireland you know in our history and that a lot of Protestants live i dTuaisceart na hÉireann so thuaidh is north so where is he? there he is America thuaidh is Canada America Mexico An Afraic.
An Afraic ceannéasca An Afraic so where is it? there we go
Súnámaí. Súnámaí so tonnta móra big waves which one is Súnámaí? I'd say this one it looks a lot of water a lán uisce well hey

Cad a tharla sna Stáit Aontaithe i 2005? so sna Stáit Aontaithe is i Meiriceá so cad a tharla i Meiriceá so let's go here what happened in Meiriceá can anybody remember so again tharla hairicín tharla hairicín i Meiriceá i dhá mhíle is a cúig ok can you remember the an ainm a bhí ar an hairicín yeah hairicín Katrina ok next one uimhir a trí Cathain a tharla súnámaí ollmhór san Indinéis? Cathain, so, when, did súnámaí ollmhór happen san Indinéis? So, remember over here, it was actually ar Lá Fhéile Stiofáin, St. Stephen's Day, or some people call it Lá an Dreoilín, dreoilín is the wren bird, so wren day, and it was dhá mhíle is a ceathair, I think, just before I did my.

and many people in other places in the world were having a great time, so real sad time. Cé mhéad duine a fuair bás i Nepal i 2000 is 15? So in Nepal bhí crith talún, there was an earthquake, but cé mhéad duine a fuair bás? Oh, I can't remember. Was it 8,000? Eight thousand? I think it was. So fuair, again we'll start with fuair, fuair 8,000 duine bás i Nepal i 2000 is 15. Crith talún. Okay, we're cool. Cad a chosain sé an damáiste a dheisiú sna Stáit Aontaithe i dhá mhíle is a cúig?
Cad a chosain sé? How much did it cost to fix, a dheisiú, the damáiste sna Stáit Aontaithe tar éis Hairicín Katrina? How much? Ahh. Nílim cinnte. I just remember bhí a lán damáiste. B'fhéidir billiún? Was it billiún dollars? So chosain sé, I'll say, billiún dollars an damáiste. I'm not sure, nílim cinnte, but I'll say billiún dollars. Okay? Uimhir a sé.
Cén fáth a bhfuair níos mó ná 8,000 duine bás i Nepal i 2015? So cén fáth, why, a fuair níos mó, more than 8,000 duine, more than 8,000 people bás, fuair siad bás, they died, in Nepal,

So, fuair siad bás mar gheall ar an crith talún, we'll say anyway. Uimhir 7. Ainmnigh dhá áit a dtarlaíonn dóiteáin foraoise go minic. So, ainmnigh, so, it wants us to name, dhá áit, two places, a dtarlaíonn dóiteáin foraoise go minic, that wildfires happen go minic. Um, well, the wildfires, cén dath, what colour, uh, oráiste, so, na spotaí oráiste, so, they're timpeall an domhain, so, I will say, Meiriceá Theas, that's one place. San Astráil, I know it gets a lot. Remember, before Christmas there was awful wildfires san Astráil. Dóiteáin foraoise san Afraic freisin. Agus i gCeanada, they mentioned as well, didn't they? I gCeanada. Ok, so leanfaimid ar aghaidh. Cad a fheiceann tú sa ghrianghraf de Nepal? Cad a fheiceann tú Ok umm let me go back Well if we look at page one oh eight cad a fheiceann tú? What do you see in the green graph? The umm photograph de Nepal Well if I'm looking at it there look at it here cad a fheiceann tú? So feicim I see foirgneamh atá scriosta I see a building or a teach atá scriosta destroyed nó damáiste a lán damáiste Ok. scriosta agus briste and a lán damáiste sa phictiúr seo in Nepal, Nepal, remember, is in aice le Mount Everest san Áise. Uimhir a naoi, what are they asking us? Cén fáth a mbíonn a lán dóiteáin foraoise san Afraic, meas tú? So, féach ar Afraic. So, cén fáth, why, go mbíonn a lán dóiteáin foraoise, a lot of wildfires, san Afraic? Meas tú just means do you think. Bhuel. If we look, féach, ar Afraic anseo, tá a lán spotaí oráiste. Bhuel, tá sé an-te agus an-tirim san Afraic, so I'm guessing that's why. Now if you look, like I said it, at an Antarctic agus Éire agus a lot of Scandinavian places, ní tharlaíonn a lán dóiteáin foraoise, you don't get a lot of, or up here around Canada, because tá sé rófhliuch, níl sé tirim, níl sé te. So san Afraic, bíonn sé te agus bíonn sé tirim.
Ar mhaith leat cuairt a thabhairt ar aon áit ar an léarscáil? Ar mhaith leat, Would you like, cuairt a thabhairt ar aon áit ar an léarscáil? Would you like cuairt, remember a visit, remember we had that for um, Mamó agus Daideo earlier. Would you like to pay a visit to any place ar an léarscáil? Hmm, any place at all I could go. Um, b'fhéidir Nua Shéalainn, New Zealand b'fhéidir. Ba mhaith liom dul go dtí an Canada freisin. I think Canada would be an-mhaith. Ba mhaith liom dul go dtí Meiriceá. Yeah, I think. B'fhéidir Meiriceá Theas, mar shampla Brazil nó Argentina nó Chile. Yeah, but all these places would be nice, I think. Maybe Nua Shéalainn be rófhada, too far, too long away, but we'll say Canada. Ba mhaith liom dul go dtí Canada.